Гугъущ мыр, лэжьыгъэ. Дэ дызэрелэжьым хуэдэу мыбы уелэжьыну тынчкъым. Дэ Лъэныкъуэ псори къызыщӏэтщтэну иужь дитщ. Мес псалъэм папщӏэ, Хьэгъундокъуэ Тӏалэ и. Нэхущхэ Ахьмэд нэӏуасэ сызэрыхуэхъурэ сигу икӏкъым, жиӏамрэ ищӏамрэ си нэгу щӏэтщ. Я хьэдащхьэ ямылъэгъуарэ я цӏэр ящыгъупщэжауэ, щӏым хэбзахэри бзыхьэхуэ хъуауэ, Хэку зауэшхуэм кӏуэри къамыгъэзэжауэ, къагъэзэжами пщӏэ яхуэфащэ ямыгъуэтауэ щыӏахэм, Хьэуэ, щыӏэхэм пэгъухь захуещӏ. Ахьмэд илъэситху мэхъури, ипхъу Дианэ и гъусэу нэмыцэ зауэжьым хэкӏуэдахэм я лъэужь къелъыхъуэ. Ди нэтыным и пэщӏэдзэ теплъэгъуэм щыфлъэгъуари нэхъ иужьыӏуэкӏэ гурыӏуэгъуэ фщытщӏынщ. Зэкӏэ Малкэ къуажэ дыкӏуэнщи, Хьэгъундокъуэхэ я унагъуэм деблэгъэнщ. Ди лъэпкъыр Къармэхьэблэ игысту унагъуищ здащ, мыбдей унагъуищ здащ. Мокӏэ

Япэ къыдэтӏысхьауэ ябж, а Кубан, Кубанскэ лъэныкъуэмкӏэ къикӏыу мыбыкӏэ япэ къыдэтӏысхьахэр. Япэ дыдэ къыдэсхьар Ашэбейу жаӏэ. Абы къыкӏэлъыкӏуэр Хьэжыху жаӏэ. Итӏанэ Трамэкъуажэ. Иужькӏэ Хьэгъундокъуэ ауэдэу къэтӏысауэ жаӏэж.
Хьэгъундокъуэхэ Хьэбий и ныбжьыр илъэс пщӏейрэ плӏырэ мэхъу, абы и шыпхъу Любэ пщӏейрэ зы. Хьэбий и адэ Тӏалэ цӏыкӏу дыдэу фӏэкӏ илъэгъуакъым, кӏагъэпшагъэуи фӏэкӏ ищӏэжкъым. Любэ и адэ илъэгъуххакъым. Тӏалэ зауэм щыдашым, ар иджыри ныбэм илът. Хьэбийрэ Любэрэ я адэ къащхьэщымыту къэхъуащ. Зауэу, зауэ нэужьу, мэжэщӏалӏэу, щыгъыныджэу. Арат Хьэбийрэ Любэрэ зыхалъхуа лъэхъэнэм и шыфэлӏыфэр. Зауэ къыщежьа зэманым тӏэкӏу ипэ ар сощӏэж. Сыжейуэ сыхэлъу унэм сыщӏэсу зыгуэр ину къэуа. Къэуамэ, къэуам, унэр игъэсысэ жыпӏэу абджхэр, абдж хэлъхэр игъэсысу, ауэдэу ар щызэхэсхым щыгъуэ, занщӏэу сыкъыщӏэжри, ди анэ мыгъуэм псы пэгунитӏ телъу, пхъэхьым щӏэуауэ пэгунитӏ телъу къыдыхьэжырти, жэрыгъэкӏэ спежьа, Мамэ, къэуар сыт жысӏэри? Нэмыцэр къокӏуэхэ, жиӏа. Нэмыцэр къокӏуэ, тӏасэ, жиӏа. Нэмыцэр зищӏысыр сэ сщӏэрэт? Ди анэм жиӏэра, нэмыцэр къокӏуэ жыпӏэу гуфӏэу къыдэлъэдэжащи. Арати, зэман гуэр дэкӏи, уей, мыпхуэдиз зэман дэкӏа, жесӏэну сымыщӏэ. Шу зыщыплӏ къыдыхьа, абы щыгъуэ модэ лъапэм дыкӏэщӏэс нэхъ жыжьэуи. Шу зыщыплӏ къыдыхьэри, ди анэм жери. Фи адэ ишха хуэдэт, хьэ, жиӏа Фыкӏуи нэщэ тӏэкӏу къыщӏэфч жери. Ну, сэ илъэситхухэм сит хъун примерно. Адрей нэхъыщӏэ цӏыкӏури илъэсищ сэ. Тӏуми а тӏур дей тӏур дыкӏуэри нэщэ тӏэкӏу къыщӏэтчщ аби, а шухэр игъашхэри дэкӏыжа. Ар ахэр дэкӏыжа иужькӏэ шыгу гугу шыгу зэщӏэщӏа куэд ӏейуэ яшыкхэр ярыту, зыгуэрхэр цӏыхухэр ису, еуэ зэпымычу куэд ӏейгъуэ къыдохьэ, къыдохьэ, къыдохьэ сатыру. Мо ди джабэ лъапэр зэрыщыту мэзт абы щыгъуи. Мэзым щӏагуэша, ар сощӏэж. Нэмыцэ, румын арагъунт. Ди анэм икӏи илъэс щэ ныкъуэрэ щыкӏэм деинди фызабэу дэсащ. Гугъу зригъэхьащ. Колхозым гугъуехьу лэжьащ дей щыр. Ди адэ къуэшыр икӏи шахтэр здэлажьэр Зызыкъомрэ Хьэбэзрэ щылэжьащ, итӏанэ Ардон жиӏэрэ Орджоникидзэкӏэ здэлэжьари, деищыр дыкъанэу губгъуэм Цӏынджыкъуэ жери, Малкэм я щӏыр здэщыӏэр Псынэдахэмрэ Малкэмрэ я зэхуакум дейти, абы жэщым къикӏыжри къэкӏуэжауэ щыта нартыхудэч къамыгъэкӏуэжу жэщкӏэ хэсти. Жьынду жэщым къаджэм фӏэкӏауэ къэджэ макъ зэхэзмыхыуэ унэм сыкъэсыжыхукӏэ сыкъэкӏуэжащ, жери Алыхьым хуигъазэри ди адэ къуэшри къэкӏуэжауэ хуэзэри фӏэнауэ щытащ. Е гъуэгу мыгъуэм емыжьэн. Мы сабий щыр къыщӏэнэрэ ауэ укъыздэкӏуэжым зыгуэр къыпщыщӏамэ, пщӏэну сытыт? Ауэдэу хьэ, утегушхуэу укъэкӏуэжа, жери пщэдджыжь нэмэзым дэкӏыжри кӏуэжа губгъуэм. Мис ауэдэущ дызэрапӏар. Икъукӏэ гугъу ехьущ дызэрипӏар. Жэнэткӏэ Алыхьым игъэгуфӏэ. Ди адэ къуэш гугъу къыддехьари, дызыпӏари ди анэри Алыхьым жэнэткӏэ игъэгуфӏэ. Хьэдрыхэ хабзэ щыӏэу щытмэ, къищӏагъу щӏэкӏынщ и щхьэгъусэри здэкӏуэдари здэщыӏэрикӏ. Дыщыкӏуакӏи дыщыгугъ. Уи адэ ущимыӏыжкӏэ, уи анэм и закъуэ къыщынакӏэ, Уэрэ гъащӏэр гугъум, уэрэ ӏейуэ гугъу дехьам, уэрэ тшхын щыдмыгъуэтаи къэхъуам, уэрэ гъэсын, гъэсынкӏэ ӏейуэ гугъу дехьа. Адрей къуажэм хэт мэз и гъунэгъут, хэт дэгъуэщӏт, уэрэ дэ къэрэкъурэрэ сэломэрэ нартыху бзийрэ дызэрыпщэфӏар. Зыри щыдмыгъуэтыжым де ди бжьэпэ ди мыст бгы лъапэм мэз тӏэкӏу итт, кӏарц, балий зэщӏэ пхъэгулъ зэхэту. А кӏарц цӏынэ мыгъуэр пыдупщӏрэ ари, нафӏэм зыхэдахыу щӏымахуэм де ари тхуимысу. Сэлэркэ тӏэкӏу, мыбыкӏэ заправкэ гуэр ди гъунэгъути, сэлэркэ тӏэкӏу мыгъуэ къитхьэкӏрэ, ар теткӏэрэ. ӏейуэ гугъу дехьа, гъэсынкӏэ ӏейуэ гугъу дехьа. Ди адэ къуэшыр къыддэӏэпыкъуащ, ар в тылу лэжьэн хуейуэ тракторым тести, дамыгъэкӏыу щӏагъэнар аращ армэм. Абы щыгъуэ трактористыр мащӏэти. Ди адэр шыгукӏэ лажьэу колхозым хэтаурати, ар дашащ. И модрей ди унэкъуэщ Шагъирри дашащ. Ди адэ къуэшым и цӏэр Лалущ, си адэм и цӏэр Ланэщ, зы адэ-зы анэ къилъхуа зэкъуэшщ. Колхозым хэтыхукӏэ хэтащ, дажи махуэ бжыгъэр сщӏэжкъым, зимытӏэщӏауэ, къемыхауэ, тракторым жэщи махуэм губгъуэм итауэ хуэмышэчыжу мыхъуми зысхуэпэнщ, зыгуэр щыстӏэгъэнщ жиӏэщ абыми жэщым къэкӏуэжа, жэщым къыщыкӏуэжарикӏ. Жэщым укӏуэжащ, жаӏэщ абыми ягъэтӏысри мазихкӏэ щысащ. А зы жэщ сыхьэт бжыгъэ губгъуэм къикӏыжу къызэрыкӏуэжамкӏэ. Ауэрэ колхозрикӏи мыст хъущ абыми, колхозми къыхэкӏри, шахтэм щылэжьащ. Тшхын дыщигъэщӏакъым, жылэм я шхын щамыгъуэтым, ди анэм къыфӏэддыгъурэ, цӏыкӏухэм еттын фошыгъу дгъуэтыуэ, мис ауэду абы щыгъуэ фошыгъу кӏанэшхуэхэр щыӏэу щытат. Мис ауэдууэ.

Техникумыр къэзухыным нэблэгъауэ итӏанэ къыщиша. Абы механизаторт, ар трактористи, абы гъавэ тӏэкӏу къратырт. Уэри димыгъэмэжэлӏа и гуэныхь сыхуейкъым. Итӏанэ си анэм и дэлъху мыбдежым Махуэ Бэлтокъуэ жари, ари абы, абы нэхъ къулей дэсакъым, жыг тӏэкӏу иӏэу, бжьэ тӏэкӏу иӏэу. Зыгуэркӏэ къытӏэщӏэухаӏэм а гъавэ тӏэкӏу зыгуэр къытӏэщӏэухаӏэм арикӏ хуабжьу къыддэӏэпыкъуащ. Хьэбирэ Любэрэ я анэр Махуэ Лакъумэн и пхъу Чэзибанщ. Тӏалэрэ Чэзибанрэ иджыри зы щӏалэ яӏащ и ныбжькӏэ Хьэбирэ Любэрэ я зэхуаку дэту. Мухьэб цӏыкӏу зауэ нэужьым гуузу хэкӏуэдауэ щытащ. Ди зы щӏалэ цӏыкӏу, си къуэш цӏыкӏу мыгъуэр пятьдесят четвёртый годым нартыху дэч дыкӏуауэ. щӏалэ цӏыкӏу гуэрхэм пабжьэм хэлъу гъуэгу ӏуфэм дей снаряд гуэр къагъуэта. Снаряд мыгъуэр зыгуэрым къигъауэри, абдежым цӏыкӏу итху зэуэ иукӏа, си къуэш цӏыкӏур яхэту.
Минэм иукӏар сэ сэ сыпщэдджыжьыкӏуэт, ар шэджэгъуакӏуэти, хьэуэ, сэ сышэджэгъуакӏуэт, ар пщэдджыжьыкӏуэти, дашыну щыжаӏэм щыгъуэ, Воскресник дашыну щыжаӏэм щыгъуэ, моуэ слъагъу хуэдэ сеткэ цӏыкӏукӏэ сыт абы щыгъуэ щыӏэу щытар, щӏакхъуэ тӏэкӏу, кхъуей тӏэкӏу, мыӏэрыситӏ, пэжыр бжесӏэнт, мыӏэрысэ къыздикӏар сымыщӏэж щхьэкӏэм ди хадэ мыӏэрысэ итаӏым. Арати ар сыкъэкӏуэжщ жэрыгъэкӏи схьыщ абыми, ар занщӏэу губгъуэм даша. Дашам ар зи нэгу щӏэкӏыпар сэращ. Сеткэмэрэ мыӏэрысэм зэ фӏэкӏа емыдзэкъауэ и ныкъуэшх тӏэкӏур къахьыжщ абыми къыдатыжащ, сабийхэм а псори ягу къэкӏаӏым. Арати, а мыӏэрысэр фыжыхукӏэ зэрыщызгъэлъар сощӏэж.
Хьэгъундокъуэхэ Тӏалэ къызэрывгурыӏуащи, зауэм къикӏыжакъым. Уи адэ къыпщхьэщымыту укъэхъунур зиӏысыр зыщӏэр ар зи щхьэ кърикӏуарауэ къыщӏэкӏынщ. Апхуэдэ гукъеуэ зымылъэгъуам абы и щӏагъ щӏэлъыр къызыгуригъэӏуэну и ужь ихьэми, Си фӏэщ хъукъым хузэфӏэкӏыну.
Ар здыщӏалъхьар, ар здэкӏуэдар сщӏамэ, лъэсу сыкӏуамэ, сыкӏуэнтэм жысӏэу, ауэду сыщӏэхъуэпсу щытам Астемэ. Дядэр даже абдей кавалерийскэ дивизэр щызэрагъэпэщым щыгъуэ сыцӏыкӏуу сызэрахьар сощӏэж. Шухэр сатыру зэхэту ар зэрагъэсар, итӏанэ Поезд зэи слъэгъуатэкъым а поездышхуэрэ Налшык дегъу нэр зэслъэгъуа. Ар сощӏэж. Шэджэм дей, ар Шэджэмуи сщӏэрэ сэ абы щыгъуэ лъэмыж гуэр крыту сызэрыщӏэкӏар сощӏэж, ар иужькӏэ техникумым сыщӏэтӏысхьа иужькӏэ цӏыху нэхъыжьхэм сеупщӏыжри, Шэджэм, оказывается, Шэджэмыпсым дей крыту лъэмыж цӏыкӏу телъа. Ар кӏыфӏ зэрыхъуар абы зэрыщӏэкӏар, ар запомнить сщӏа. Арэурэ гъащӏэр кӏуащ. Хьэбий сымэ унагъуэ хъуащ, бын ягъуэтащ, ахэм я быным бын ягъуэтыжащ, ахэм я быныжри быныфӏэ хъуащ. Хэти и гугъэнт, ауэ гъащӏэр гъэщӏэгъуэнщ жыхуаӏэракъэ? Зы махуэ гуэрым Хьэбий деж зыгуэрхэр къэпсэлъащ. Арати, мис, дыкъекӏуэкӏыурэ, мис, дэ жьы дыхъужа, иджыри къэсыхункӏэ. Ди адэ мыгъуэр дэндей щыкӏуэдами, дауэ хъуами, и хъыбар зыри тщӏакъым, зыри щыӏакъым. Алыхьым фӏыгъыу щыӏэр къыхуищӏэ мо Нэхущ, Нэхущ Ахьмэдрэ абы и ипхъу цӏыкӏумрэ. Ар нэгъабэ августым и второй числом ди къуажэ администрацием дей связаться къищӏс аби, абы къепсалъэри. къуажэ администрацэм и главарым дей Джэдмышх Руслан жари, ар къакӏуэри къызжиӏащ абы. Уэрэ Хьэбей сыкъыщӏэкӏуа мыра, уи адэ тхьэмыщкӏэр здэкӏуэдам и лъэужь зыгуэр техьащи, Бахъсэн къращӏыкӏыу звонит къыпхуащӏыну Зингисту жери. Ауэ документ сыт зыгуэр гъэхьэзырын хуей сыт зыгуэр къывжаӏэмэ, документхэр сэ абы фхуезгъэшэн, фхуезгъэхьынщ, Фэ зэвгъэпэщ, жери Джэдмышхыр дэкӏыжа. Абы и ужькӏэ щӏиту мо Ахьмэдым къищӏа Нэхущым. Мыращ, дызэрыцӏыхуа, дызэщӏэупщӏа телефонкӏэ. Ди адэ мыгъуэр здэкӏуэда, къекӏуэкӏыкӏахэр псори къызжиӏащ. Мыгъуэду Ставропольский край, Апанасьевский район, станицэ Дивная. Абдей госпиталым ягъэгъуэлъщ аби, двадцать девятый июлым уӏэгъэ хьэлъэ хъури, госпиталым ягъэгъуа, передвижной госпиталым ягъэгъуэлъа. Третий августым и псэр хэкӏа. Арати, абдежым документ сызыхуейхэр псори къызжиӏа, къытщӏэупщӏа си анэ, си шыпхъу, ар псорикӏ езгъэтхщ, псори зэфӏэкӏри, Москва езгъэхьынущи, мыгувэу къысӏэрывгъэхьэ, жери абдежым сэ зыщӏыпӏи сыкӏуэфынутэкъым. Операцэ сащӏагъащӏэ хуэдэти, си шыпхъум жесӏэщ аби, псори документхэр зригъэпэщри, иригъэхьащ. Иужькӏэ си малъхъэм Ловэ, Махуэд Ловэ си малъхъэм Ловэ, жызоӏэри, дунейри нэхъ щӏыӏэ хъуну, мыбы кӏыхьлӏыхь зедмыгъэщӏу дыкӏуэфам арат сэри. Арати, Ловэми жери, уэри къэтщӏэн, зыхуэзэным жери, Ахьмэдым дей кӏуащ. Ахьмэдымрэ Ловэмрэ служит зэдащӏауэ къыщӏэкӏа, армэ зэдыщыӏауэ. Арати, кӏуэщ аби зызэхуэзэри зэпсэлъащ. Абы мокӏэ Ставропольский крайм а станицэ Дивнэм я главам епсэлъащ. Документ зыхуей, зэрыхъуну, псори Лёвэмрэ Ахьмэдмрэ хуэдэу зрагъэпэщщ аби. Арати, зы мазэ мазитӏ дэкӏауэ мо щыжесӏэм щыгъуэ Лёви кӏуэщ аби кӏэщӏу яужь ихьэри, октябрь мазэм мдежым унагъуитӏ зэбгъэдэсыр зэуэ дитӏысхьащ аби Лёвэжьи къытхэсуи дыкӏуащ станицэ Дивнэм. Хъарзынэу погодэ хъарзыни къыдэхъулӏэри дыкӏуащ акӏэ дыздэкӏуам Дивнэм я глава администрацэр къытпежьэри щӏалэ хъарзынэ, щӏалэщӏэ. Дригъэблэгъащ хъарзынэу, дыкъришэкӏащ. Кхъэхэр щы хъурти, щыми дишащ. Япэ зыхуэза кхъэр революцэм щыгъуэ хэкӏуэдахэмрэ зауэ блэкӏам хэкӏуэдахэмрэ а еуэ абы дишэ дригъэплъащ. Акӏэ кхъэ езым я кхъэ кӏуэцӏым ирагъэувауэ, къуажэм хэкӏуэдахэр псоикӏ етӏуанэ кхъэм абы кхъэ кӏуэцӏым дришэ абыи дригъэплъащ. Ещанэр Дивнэ, станицэ Дивнэм ублэжу тӏэкӏу километритӏ-щыкӏэ укӏуэмэ, ещанэу абыи дишэри абыи дригъэплъащ. Уей, ди цӏэ, ди унэцӏэ темыта, ауэ, темытами, здэкӏуэда щӏыпӏэр къэтщӏащ, къыщыткӏухьащ тхьэмыщкӏэри теувам. Хъарзынэу псори ди нэгу щӏэкӏащ. Дэ ди хабзэм тету ятӏэ тӏэкӏу мыбы итхати, ари дытебжэри, ари теткӏутащ, езым я ятӏэм щыщ къэтхьащ. Дыздэкӏуам я хабзэм тету Лёвэ цветок куэд ӏей къищэхуати, ахэр тетлъхьащ. Хьэбиидж и къарум нэхъ тэмэм хъуат, ну и позвоночникхэр хэкъутауэ гъущӏкӏэ зэщӏэкъузауэращи, къикӏухьыну мобы етшэхами, машинэм и малъхъэм и шоферым и машинэм и закъуэ илъу етшэхауэрат, зэпщыгъуэ

И къуэшымикӏ ятӏэ кхъащхьэм кӏуэщ къыди къищтэри здэтхьри, памятникым де цветок хэсауэ клумбэ иӏэти, абдеим деж псори щиткъухьащ. Абдеж дэм де ятӏэри къыщытщтэри, сыт хуэдэу щымытми, а щӏыпӏэ здэзэуам и ятӏэ къэтхьри, езыхэми хьэщэбми ятрикӏутэжащ. Ахьмэдрэ Дианэрэ зауэм хэкӏуэдахэр здыщӏалъхьар къызэралъыхъуэм нэмыщӏ, зауэм хэтахэм хуагъэфэщауэ, ауэ ӏэрамыгъэхьэжауэ щыта медалхэмрэ орденхэмрэ я ӏуэху зэрахуэ. Псалъэм папщӏэ, минитӏрэ пщыкӏубгъу гъэм дыгъэгъазэм и тӏощӏым Правительствэм и Унэм Нэхущхэ зэадэзэпхъум медалрэ ордену тхущӏрэ им я тхылъ зауэм хэтахэм, хэкӏуэдахэм я благъэхэм ирырагъэтыжащ. Абыхэм ящыщщ, Хьэгъундокъуэ хэтӏали. Абы икӏи Дахъшокъуэхэ ей районым щылажьэр звонит нищӏащ, си пщыпхъум и къуэ цӏыкӏу лӏауэ хьэдагъэ сыщӏэсу къищӏэри, мыуэду мыращ, мыуэдэ сыхьэт бжыгъэм дей мыуэду дыкӏуэн хуейщ, стын хуейщ жери ар жиӏати, уэ зыращ жери жиӏати, хьэуэ жысӏащ.

Фыкӏуэн хуейщ Налшыки, мыуэдэ сыхьэт бжыгъэм дей Малка поворотым дей дыщызэхуэзэнщи, ди районымкӏэ бгъу хъууэ дикӏын хуейщи, фызэгъусэу фикӏынщ, жери дыкӏуэри. Сэ сыщӏагъэхьащ, мыуэ ныщӏамыгъэхьэм сыӏухьэри яжесӏащ. Мыуэдыуэ сэ ӏуэхур къесхьэкӏа щхьэкӏэ, мыуэдэ сымаджэныгъэ бгъэдэлъти аращ. Иджы езыр Къэкӏуащ, си гъусэуи, сэ къызэфт нэхърэ икӏи цӏыхухъущ икӏи нэхъыжьщ, быным я нэхъыжьыр аращ, нэхъыщӏэр мыуэду минэм иукӏащ, сэ сынэхъыщӏэу аращи, абы ефтмэ нэхъ къэсщтэнущ жысӏэм щыгъуэ, Къэкӏуа, жари къызэупщӏащ, къэкӏуащ, Къыщӏыхьэфыну, къыщӏыхьэфынущ, нтӏэ абы щыгъуэу ар ӏуэхукъым жиӏа, сэ сыкъыщӏэкӏыну, хьэуэ, уэри ущӏэмыкӏ жиӏа, уэри тӏыс, мис, Ахьмэд къызбгъэдэлъадэри, сурэт къэпхьауэ щытмэ, сурэтыр къызэти. Къыщӏезгъэшэнщ сэ иджыпсту, жери. Ныщӏэрагъашэри, сэ Дианэ цӏыкӏум сыбгъэдэсуэ зданием и кӏэмкӏэ нэхъ щысащ. Мобы местэ ягъэхьэзырам дей дэсри, дашар моращ, Хьэбийщ зратар. Кӏуэкӏуэм, Тхьэм щхьэкӏэ, Щӏэм ар щӏыпӏэкӏэ къищтамикӏ, псэлъащ, ехъуэхъуащ, къэралми фӏыщӏэ яхуищӏащ.

Ашэбей дыщыӏа иужь тедзэри Нэхущ Ахьмэд и деж дыкӏуащ, и лэжьыгъэм нэхъ кууэ Зыщыдгъэгъуэзэнщ, жытӏэри. Ахьмэд къэрал нэхъыщхьэ, налог инспектор жыхуаӏэм хуэдэу мэлажьэ, бын унагъуэщ, илъэситху хъуауэ псапащӏэу архив ӏуэхухэм хэтщ, Хьэгъундокъуэхэ хуэдэу куэдым ядоӏэпыкъури. ӏуэхур зэрыщӏидзара, февраль двухтысячнэ пятнадцатый годым си анэр Дианэрэ сэрэ къыдбгъэдыхьащ. Къыдбгъэдыхьэри, игу къызэрыкӏари щӏыжиӏари, Ар езыра нэхъ зыщӏэжыр. Мы гъэр гъэлъапӏэщ, жиӏа. Год семидесятилетие Победы, жиӏа. Си адэр ягу къэкӏыжыну сыхуейт, фытетхыхьыну сыхуейт, газетым техуэну сыхуейт, джери къыдэлъэӏуа. Абы нэмыщӏ и адэм зауэм къритхыкӏа и письмохэр къыдитыжа. Тхущӏым щӏегъу письмор. Си анэм мыхьэр зрихьа нобэ къыздэсым. Абы нэмыщӏ и адэм и сурэтхьэр къыдитыжа, и похоронкэр зауэм зраукӏам и кӏылъымпӏэр къыдитыжа. Сэ нобэ къыздэсым зесхьар мыращ, жиӏа. Мис похоронкэри адэкӏэ мыр фызотри, фытетхыхьамэ арат, джери. И адэ теухуауэ япэ къыдэлъэӏуаурат ди анэр. Арати, моду ӏуэхур щыӏукӏкӏэ, тхузэфӏэкӏ тщӏэн делэжьын, мы къыдитыжари зетхьэн. Нэхъыфӏыжкӏэ тхуэгъэбагъуэмэ, нэхъ тхузэгъэзахуэмэ здгъэзэхуэнщ, жытӏэри, зэман хъарзынэ тедгъэкӏуэдэн щӏэддза. Министерствэ оборонэм Подольск архивым дытхащ. Дытхэри, лӏыгъэ зрихьам зауэм теухуауэ наградэ иӏахэр и кӏылъымпӏэ къыдатащ. Арати, абдей къэтщӏа езы тхьэмыщкӏэр щызауэм ирамыта лӏыгъэ зрихьам теухуауэ орденхэр зэрыщыӏэр. Абы и кӏылъымпӏэхэр си анэм къигъэтыжын хуейуэ дегупсысри, лэжьыгъэр ежьэри, тхузэфӏэкӏащ, къыдэхъулӏащ икӏи екӏуу дахэу администрация город Баксаным орден Красной Звезды, орден Славы Третьей степени, а тӏум и удостоверение Государственной награде СССР пщӏэ хуащӏу Лизэм, Хьэмид, Зауэм хэкӏуэдам си анэм къратыжауэ щытащ. Арати, дауикӏ, си анэ щӏэлъэӏуа и ӏуэху зыӏутари ттхыжащ, газетыми тридгъэдзащ, и лъэужьи зэрытхузэфӏэкӏкӏэ къыдгъэнащ. Арати, япэ ӏуэхур ауэдэу ежьащ, абдей ӏэзэ дыхэхъухьри, иужькӏэ ди гъунэгъур Къэлъэӏуащ, Си адэшхуэ сэри хэкӏуэда, нобэ къыздэсым и ӏуэху зыӏутыр сщӏэкъым, пхузэфӏэкӏынумэ жери. Адкӏэ ди къуажэгъухэр къэлъэӏуащ, ди благъэхэм дыхэплъэн щӏэддзащ. Апхуэдэурэ Къэбэрдейм илэжьыхьын щӏэддзэри, илъэситху Мис иджы илъэситху ирокъури, илъэситху хъуауэ зэман дыщиӏэм дей долэжь. Дэ, сэ лэжьапӏэ сыӏутщ. Диани четвертый курс университетым щоджэ. Аращи, ари зэман ауэдэ иӏэкъым, сэри лэжьыгъэм сепха, унагъуэм сепха, хозяйствэм сепхащи, мыбы зэман къыщыдгъуэтыфыр пщэдджыжьым лэжьапӏэ-еджапӏэ дымыкӏуэ щӏыкӏэ, пщыхьэщхьэм дыкъэкӏуэжа иужькӏэ, субботэ, воскресеньем абыи зэман къыдыдогъахуэ. Мыдкӏэ отпуск жыпӏэми, нэгъуэщӏ дыщыдэс махуэ жыпӏэми, апхуэдэурэ зэман къыдыдгъахурэ делэжьуращ. Дэ ди закъуэкӏэ зэрыжыпӏащи, хэкӏуэдар зауэм аудизкӏэ куэд мэхъу. Уи гъащӏэкӏэ упэлъэщынукъым. Нобэ къыздэсым илъэситху хъуауэ дыхэтщи, цӏыху щитӏым щӏигъу и ӏуэху зыхыдгъэкӏыфауэра. Наградэ дауэдиз ирамытыжауэ иривгъэтыжа жыпӏэмэ, двести двацать шестым дебэкъуащ. Аращи, ар мащӏэу къызолъытэ сэ тщӏэн хуейуэ къытпэщылъым теухуауэ. Иджы Мы гъэр гъэлъапӏэщ. Год подвига и славы жери фӏащащ. Ар зы лъэныкъуэкӏэ етӏуанэу Год семидесятипятилетия Победы жери ари ауэдэ ӏуэхугъуэ къытпэщылъщ мы гъэм. Сэ жысӏэну сызыхуейр зыщ, зауэм хэтар къэнэжар мащӏэ дыдэщ. Абы я бынхэр гъуэтыгъуейщ, Абы я быныжыр лэжьэн хуейуэращ иджыпсту, дэ дызэрылажьэм хуэдэу. Ящӏэн хуейр сыт жыпӏэмэ, мис дэ дызэлэжьар дотхыжри, Кабардино-Балкарская правда газетым фӏы дыдэу къытхутредзэ дызэрелэжьар, дызэлэжьар. Пщӏэ хуещӏ, цӏыхур еджэмэ, сэри мыхуэдэу щхьэ сщӏэ мыхъурэ жиӏэн щхьа. Иджы Диани сэри дыкъапщтэмэ, дыисториккъым, архивариускъым, музейм дыщылажьэкъым. Дэ дыкъызэрыгуэкӏ цӏыхущ. Дэ нетӏэ дызытепсэлъыхьар щытхузэфӏэкӏакӏэ, псоми яхузэфӏэкӏынущ. Дэ жытӏэр мыращ, фэ фыфей зауэм хэтар хэкӏуэдам и ӏуэхур зезыхьэжын хуейр зейращ, Абы и ӏуэхур зейм зримыхуэмэ, военкоматым зрихуэнщ, администрацэм зрихуэнщ, поисковое движение Россием зрихуэнщ, волонтерхэм зрахуэнщ жыпӏэу ущыгугъмэ, иджыри зэманышхуэкӏэ дыпэплъэн хуей хъунущ а ӏуэхур и пӏэ изэгъэн щхьа.
Ахьмэд ипэкӏи Малкэ дыщыхьэщӏати, мис Хьэгъундокъуэхэр куэду къыпхуэрызу уи цӏэр къыкӏераӏуэу зэхэтха. Ахэми я адэм куэд щӏауэ и хьэдащхьэ ямылъэгъуауэ, здэхэкӏуэдари ямыщӏу, къыщыщӏари ямыщӏу, и гъащӏэр ауэду яхьа иджы я жьыщхьэ уи фӏыгъэкӏэ, уи фи, уи хъыджэбзым и фӏыгъэкӏэ ст ст Ставропольский крайм къоджэ бжыми, здэхэкӏуэдар, зыщӏалъхьа щӏыпӏэхэр ялъэгъуа. Иджы а щхьэхуу Хьэгъундокъуэ Тӏалэ и Хъыбарым тезгъэпсэлъыхьынут, муэдиз щитӏым къыхэдгъэщхьэхукӏыуракъым Тӏалэ нэхъ гъэщӏэгъуэн щыту, ауэ абы я деж дыкӏуа щыхъуакӏэ, Тӏалэ щхьэхуу и хъыбарым и гугъу уэдгъэщӏынут. Щхьэхуу мис мыбы и ӏуэхур дауэ къэплъэгъуа хъуа, мыр документхэм, архивхэм зы щӏыпӏэ хэлъу урихьэлӏауэрат, мыдэ мис а зыдэхэкӏуэда щӏыпӏэр медаль къызэрырамыта сытхэр.
ОБД Мемориалыр изучат тщӏыуэ, дэ ди Къэбэрдейм щыщ зауэм хэкӏуэдахэм дыщеплъым, Тӏалэ Хьэгъундокъуэм и тхылъымпӏэхэм дрихьэлӏащ. Дрихьэлӏэри, зыхэзэрыхьат ӏейуэ. Зэ зыуэ тхат, зэ нэгъуэщӏу тхат. Арати, дэ ди лэжьыгъэм зыхэзэрыхьахэр нэхъ къыхыдох, нэхъ тфӏэгъэщӏэгъуэну, зыхыдгъэкӏыну и ӏуэху. Долэжьри, ари апхуэдэу зыхэзэрыхьати, щызыхэзэрыхьакӏэ зыхэтхынщ жытӏэри къыхэтха. Арати, къыдгурыӏуащ дэ ар Тӏалэ Хьэгъундокъуэр, Ланэ и къуэращ жытӏэри. И ныбжьым деплъри, и ныбжьымкӏэ щхьэгъусэ иӏэт. Щхьэгъусэ зэриӏэри, тхылъымпӏэхэм деплъри, Чэзыбан жери и щхьэгъусэм и цӏэми гу лъыттат. Мыбы и бын псэун хуейщ жытӏэри, Малкэ глава администрацэ Руслан Джэдмышхым де звонит тщӏри, дэ дызэрыцӏыхут икӏи ар ди лэжьыгъэмкӏэ сэбэп къытхуэхъути, делъэӏуащ. Мыхуэдэр пцӏыхун хуейщ, абы и бын къуажэм дэсын хуей хъунумэ къытхуэгъуэт жытӏэри. Арати, кӏэщӏу къытхуигъуэтащ Руслан и къуэ Хьэбий. Мыр си гъунэгъущ, ди къуажэщ, дэсщ, жери. Арати, и документхэр дэ дызыхуейхэр зэӏэпытха аркӏэ елэжьын щӏэддзэри, хъарзынэу ӏуэхур зэфӏэкӏащ икӏи иухащ жыпӏэ хъуну. Сыт щхьэ жыпӏэм, мыбы и ӏуэхур нэхъ гъэщӏэгъуэн щӏэхъуар, абы сытепсэлъыхьыну сыхуейщ, сыт щхьэ жыпӏэм, етӏуанэрауэ дэ,

Аращи, здыщӏэлъыр Ставропольский крайрат, станицэ Дивнэт. Ипхъу Люби псэут, Хьэбий псэути, тӏуми ӏуэху зыӏутыр къыщащӏэм, мурад ящӏащ кӏуэну, ялъагъуну, Тхьэм абдеж щыхуелъэӏуну и псэм. Мэрэ Тӏалэ теухуауэ иджыри упщӏэ сиӏэт. Тӏалэр Ставрополь крайм сытми икӏи уӏэгъэ щыхъущ абыжми, абдеж передвижной госпиталым щӏэлъу минэ щибгъурэ плӏыщӏрэ тӏура къызэрызгурыӏуамкӏэ, шыщхьэӏу август мазэм дунейм ехыжащ жаӏэ. Мыста иджы Тӏалэр щэрэ пщыкӏутхуанэ кавдивизием хэтауэ щытмэ, абы и ӏуэхур дауэ зэрекӏуэкӏар, мыста дивизэр зэрытщӏэщи, нэхъыфӏу здыхэкӏуэдар мо Мартыновкэ дейщ. Ростовский область. Тӏалэ Ставрополь деж хэкӏуэдауэ щытмэ, ар къызэрызгурыӏуамкӏэ, а Ростов деж щекӏуэкӏа зауэ гуащӏэм къелщ абыжми, иужьым, мис моуэ Ставрополь деж хэкӏуэдэжауэра? А и боевой путь жытӏэн, мис а зэрызэуам теухуауэ хронологиер къэфхутэжауэ щыт, Ахьмэд? Мартыновский районым, Ростовской областым двадцать девятое июль сорок второй годым зауэ гуащӏэ хэхуа Тӏалэ. Абдей уӏэгъэ хъуащ. Уӏэгъэ хъури, зауэм къыхашэри, передвижной госпиталь жери щыӏа. Абы ӏуишри Ставропольский крайм де нэсахэ, Станица Дивнэ здэщыт. Абдей нэсри, а Станица Дивнэм де уӏэгъэм Третий августым илӏыкӏа. И, абдеж щыщӏалъхьащ. Сыт
уӏэгъэ здэхъуар Ростовский областым де? Ростовская область, двадцать девятый. Бедлыхэ госпиталькӏэ къашурэ Ставрополь де къэсауэ мис абдейм де Нтӏэ. и псэр хэкӏа. Абдей хэкӏа. Ауэ ди жагъуэ зэрыхъунщи, нобэ къыздэсым абы и цӏэр а здыщӏэлъым де теткъым, тратхакъым. Арати, Хьэбий и цӏэкӏэ Министерство оборонэм дытха. Мыбы и цӏэр документкӏэ мыдей тетын хуей, здыщӏалъхьар мыдей, здэлӏар мыдейщи, тефтхэж, жытӏэри. Министерствэ оборонэм Управление по увековечению памяти погибших защитников Отечества жери иӏэщи, абы я нэхъыжьым и цӏэкӏэ дытха. Абы нэмыщӏ, аргуэру Хьэбий и цӏэкӏэ Ставропольский Крайм, Апанасенковский район жери иӏэ. Абы я главам и цӏэкӏэ дытха, и цӏэр тептхэжамэ, ди гуапэ хъунут мы мыбдеж щыщӏэлъкӏэ, документым ар щыжиӏэкӏэ жытӏэри. Аращи, и ӏуэху зрахуэ, дыкъагъэгугъуа дыпоплъэ.

Мис ауэдэ лӏахэм зы щӏэлъхьэкӏэ хабзэ гуэрэ зэманым къекӏуэкӏыу щыта? Ар иджы сыщӏыщӏэупщӏэр, абы щыгъуэм къекӏуэкӏа хабзэхэр пщӏэу щытмэ, логикэкӏэ убгъэдыхьу, мис мы щӏалэр нэхъ зыщӏэлъыр е мы кхъэра хъунщ, е мы кхъэра хъунщ жыпӏэу, зыгуэру хуэбгъэфэщэфыну пӏэрэ, жызоӏэри абы сыт, Ахьмэд. Нетӏэ, зэрыжысӏащи, Ленинград военно-медицинский архив жери иӏэ. А военно-медицинскэ архивым уӏэгъэм илӏыкӏахэм я тхылъымпӏэхэр щыӏэщ. Передвижной госпитальри зэпхауэ щытар мис я архивра. Аращи, абыхэм нэхъ ящӏэ Уӏэгъэм илӏыкӏахэр здыщӏалъхьар, абы и тхылъымпӏэхэр абыхэм де нэхъ щыбгъуэтыну. Военкоматми ущӏэупщӏэ хъуну абдежьтэм. Абыхэми 75 лет дэкӏа опыт гуэр яӏэ, практикэ гуэр яӏэщи, абыхэми жэуап гуэр къуатыфыну. Абы нэмыщӏ администрацэ А станицэ Дивнэм деи ирихьэлӏащ абы ауэдиз зэман дэкӏам ауэдэ ӏуэхуи, абыхэми зыгуэр яӏэщ. Письмо щӏахуэтхар аращ абы. Мыр зыхывгъэкӏ мы дэбдей нэхъ щӏэлъу пӏэрэ, мы местищ-плӏым фэ нэхъ фощӏэ, тхылъымпӏэ нэхъ фиӏэ, хэт дэнэ щӏалъхьами жытӏэри, Абы дыпэплъурэ ар зыхагъэкӏыну.
Мыпхуэдиз цӏыху, мыхэр псори цӏыхущ, мысту, мысту мыдейм дэлъ къэтщта щхьэ, мыдей, мыдей, мыдей, мыдей папкэ, тхылъымпӏэ дэкӏуми тщтэ щхьэкӏэ, абы я лъабжьэ псори цӏыхущ, цӏыху гъащӏэщ, къэзымыгъэзэжа цӏыху, мис щӏалэ фыз къэмышэу зауэм хэкӏуэда цӏыхущ. Апхуэдиз цӏыхум яужь щитым дэ, Ахьмэд, я гъащӏэ зэрыхъуам, я, дауэ зэрыжысӏэнур.

Мис мы уи адэшхуэм и хьэтыркӏэщ Набий и цӏэкӏэ ухыхьэ щӏыбыжри сэ къызэрысщыхъумкӏэ. Мыхэр псори цӏыхущ, цӏыху гъащӏэщ, игъуэ нэмысу дунейм ехыжа, гъащӏэ зымылъэгъуа цӏыхущи. Апхуэдиз цӏыхум хьэзабу ятелъам узыщӏыш рыбжым икӏи узыӏэщӏиубыдауэ ахэм я цӏэкӏэ зыгуэр пщӏэну.

План гуэрхэр дгъэува. Арати, щэр щитӏым щӏидгъэгъуа зи ӏуэху зэхэдгъэкӏар. Неврученная государственная награда зы щэ иридгъэтыжынщ жытӏати, щитӏрэ тӏощӏрэ хым дынэса. Мис мы гъэм уже дызэрыхэтрэ Илъэситху махуэ бжыгъэ дэкӏымэ, илъэситху хъунущи, аращи, жытӏар дгъэзэщӏауэ убж хъуну. Ауэ дяпэкӏэ фыкъэувыӏэжыфыну си фӏэщ хъуркъым, зэ ухыхьа нэужькӏэ ухэкӏыжыфыну си фӏэщ хъуркъым, Мурат. Гугъущ мыр, лэжьыгъэ дэ дызэрелэжьым хуэдэу мыбы уелэжьыну тыншкъым. Дэ Лъэныкъуэ псори къызыщӏэтщтэну иужь дитщ. Мес псалъэм папщӏэ, Хьэгъундокъуэ Тӏалэ здаукӏам и цӏэр тридгъэтхэжыну иужь дитщ. Ар здыщӏэлъыр къэтщӏэну иужь дитщ. И бынхэм наградэ ирамыта къыридгъэтыжыну. Абы и ӏуэху зыӏутар, нобэ къыздэсым и ӏуэху зыӏутар зэи зыми итхакъым дэ абы. Газети техуакъым, зыпӏи ихуакъыми, лъэужьи дунейм къытенэкъым. Аращи, дэ дыщелэжьакӏэ, зэман щытекӏуэдакӏэ, гугъу дыщыдехьакӏэ, и лъэужьри хэмыкӏуадэу къыдгъэнэнщ дори, дэ нобэ тхузэфӏэкӏыр газетым етту тридгъадзэу и лъэужь къытеднэну аращи, и ӏуэху зыӏута къызэрекӏуэкӏар. Къыддеӏыгъ, мес Кабардино-Балкарская правдэм фӏыщӏэ хуэсщӏыну сыхуей, къыддеӏыгъ, къытредзэ, адрей районэ газетхэми идогъэхьри, абыхэми къытрадзэ, апхуэдэу я лъэужь, Лъэпкъыр зыхъумам, лӏыгъэ зэрихьэу зауэм хэтам зэрыхъукӏэ дунейм къытыдонэ. Ар здыщӏалъхьар, ар здэкӏуэдар сщӏамэ, лъэсу сыкӏуамэ, сыкӏуэнтэм жысӏэу, ауэду сыщӏэхъуэпсу щытам Астемэ. Ди адэр даже абдей кавалерийскэ дивизэр щызэрагъэпэщым щыгъуэ сыцӏыкӏуу сызэрахьар сощӏэж. Шуухэр сатыру зэхэту ар зэрагъэсар, итӏанэ Поезд зэи слъэгъуатэкъым а поездышхуэрэ Налшык дегъу нэр зэслъэгъуа. Ар сощӏэж. Шэджэм дей, ар Шэджэмуи щӏэр, сэ абы щыгъуэ лъэмыж гуэр крытэу сызэрэщӏэкӏар сощӏэж, ар иужькӏэ техникумым сыщӏэтӏысхьа иужькӏэ цӏыху нэхъ, нэхъыжьхэм сеупщӏыжри, Шэджэм оказывается Шэджэмыпсым дей крытэу лъэмыж цӏыкӏу телъа. Ар кӏыфӏ зэрыхъуа абы сызэрэщӏэкӏар, ар, ар запомнить сщӏа. Фӏыщӏэри щытхъури Алыхьырщ, Алыхьым нэужькӏэ зейр Нэхущ Ахьмэдрэ и пхъу цӏыкӏу Дианэрэщ. Къэзыгъуэтарикӏ, хъыбар дэзыгъэщӏари, гугъу ехьахэри аращи, Аллаху тэхьэлам солъэӏу, а дэ тлъэгъуа гугъуехьым хуэдэ абыхэм зауэ псэ ӏуэхукӏэ къилъху-лъхужкӏэ ямылъагъунууэ. Абы фӏыгъуэу ящӏамэрэ, абы и цӏэкӏэ, абы и фӏыщӏэкӏэ къагъуэтжауэ цӏыху бгъущӏ, плӏыщӏрэ бгъурэ иратжащ наградэхэри, ну, наградэхэм я удостоверениехэрамикӏ иратжащи, фӏыщӏэри щытхъури зейр аращи, махуэмрэ хъейрымрэ, берычэтымрэ узыншагъэмрэ зэгурыӏуэныгъэмрэ насыпымрэ нэмысымрэ я унагъуэм имыкӏыу Алыхьым и щхьэгъусэм езымрэ зэкъуэмыхуу зэдигъэпсэу. Ар мыхъуамэ, дызэхуэзэнутэкъым, ар мыхъуамэ, мис.

Зауэм фӏагъэ хэзылъагъуэу жызыӏэр фи фӏэщ фымыщӏ, е пцӏы еупс, е и акъыл зэкӏуэкӏащ. Хэку зауэшхуэм кърикӏуар нобэр къыздэсым тхузэхэхыжкъым, тхузэхэхыжынуи къыщӏэкӏынкъым. Ауэ сыту насыпыфӏэ Хьэгъундокъуэхэ я унагъуэр! Мелуан бжыгъэкӏэ щыкӏуэдар ямыщӏэу зи кхъащхьэр сэтей хъужа тхьэмыщкӏэхэм хуэмыдэу ахэм иджы я адэ и хъыбар ящӏэ. Нэхущхэ Ахьмэдрэ Дианэрэ хуэдэхэращ лъэпкъыр зыгъэлъэпкъыр, цӏыхур зыгъэцӏыхур. Хьэгъундокъуэхэ я адэ Тӏалэ и ужьыр махуэ яхуэхъуну, Ахьмэдрэ Дианэрэ псапэу ящӏэр псыхэкӏуадэ мыхъуу жылэкӏэрэ губзыгъагъэ хэтхыну дохъуахъуэ.